Mtsikana wooneka bwino, iyetu ankauza anthu ndi kumanenetsa kuti sadamdziwepo mwamuna, sadagonanenepo naye chibadwire chake. Adali ndi zaka makumi awiri zisanu ndi zitatu 28 komatu tsiku la ku honeymoon lidafotokoza zonse, lidafotokoza chilungamo chokhetsera dovu. zili atamuonekeratu ku honeymoon chifukwa ankanena kuti iyeyo ndi mtsikana amene sadaonanepo ndi mamuna ndipo chilungamo chitadziwika ingakhale udzudzu mulumumo udadabwa nsomba zitamva manong'onong'o omvekera m'mphepo a nkhaniyi zidatuzula maso kutsutsa kuti koma zaoneka apa nzodabwitsa kwambiri zoposa uchimo umene anthu amapangira m'madzi ankanena kuti iye ndi namwali wosamdziwa mamuna koma ku honeymoon kudayankhula zosiyana tsiku lina pa msika otchedwa vaguza kumenekutu kunkakhala busy anthu kuyenda mawayilesi kumangolira shopu iliyonse popanda chifukwa popanda mpikisano komanso popanda wayambana Kuti iwe wakweza kwambiri bwanji? Mumsikawu posakhalitsa mudadutsa mtsikana wina dzina lake Lindiwe. Uyutu adali ndi zaka makumi awiri zisanu ndi zitatu ndipo akuyenda aliyense ankamkhulupirira ndi kukongola kwake kuti ndi mtsikana woyimira mudziwo ndipo akamadutsa aliyense amaombera m'manja komatu sadali mtsikana wamba uyu adali mtsikana olimbikira bizinesi amatha kubwera pamwamba pa lole kukatsitsa kaunjika ncholinga choti azikagulitsa kwa anthu anzake samasamala kuti amuone ndani chimene iye amafuna nchonena kuti bizinesi yake itheke ndipo moyo wake uzipitirira basi ndipotu akamadutsa atavala magalasi ake akuyenda ali mya ngati mtengo wa bulugamu anthu amati mkazi wosalala kuposa madzi akumwa komatu mtima wa mnzako ntsidya lina mawu amenewa amayiwala akuluakulu lindiwe adakwera pamwamba pa traki kukasankha zovala nkumayang'ana zofunikira zoti iye akaike m'shopu mwake akagulitse akapezepo ndalama cholowa inde komatu padali bambo wina dzina lake mwayi amene ankangomuyang'ana mtsikanayo pa zonse zimene amapanga ndipo iye amanena kuti mkaziyu ndi mkazi amene amafuna ndi wabwino olimbikira odziyimira payekha osalimbana ndi munthu wammuna izitu amangopanga malingana ndi zimene amaona akupanga mtsikanayo tsiku ndi tsiku koma samadziwa kuti kodi wachokera kuti ndipo akulowera kuti m'moyo mwake adabwera mnyamatayu adamuyamikira Lindiwe kuti ndiwe mkazi wokongola kwambiri owoneka bwino ndipo mwa iwe ine sindikupeza mankhawa ayi zingakhale bwanji kuti tidzicheza adasekerera pang'ono nkunena kuti palibe vuto anthuwatu adayamba kukumana kumacheza kumasangalatsana kumasekerera mmakona anthu ena amaona ndipo palibe imene amayankhula amangodziwa kuti anthu awiri ngati akondana makutu awo amatsekedwa asiyeni adzamva za mkati momwemo akuyenda mumsika momwemo tsiku lina mnyamatayu tu adamfunsa mtsikanayo kuti kodi iwe ndiwe wokwatiwa ndipotu lindiwe adamuyang'ana nkuseka ndipo adaumba m'manja ine ine kukwatiwa mamuna nimtenga kuti nsakireni mamuna ndine osakwatiwa nili pano ine usadandaula nani ayi anthu awiri adaseka ndipo adayamba kucheza nkusangalala kwawo kumasangalatsa aliyense ingakhale ntchentche zowazungulira zimakhala zikusangalala uku zikunena mabodza mowazungulira pakhalekhale anthuwatu anagwirizana zoti akaonekere kwa makolo awo ndipo adapita kwa makolo awo adawalandira chifukwa padalibe kholo limene limadziwa bwino za mbiri ya mwana winayo popeza kuti masiku ano mbiri imabisidwa kuposa zomwe zili mfoni adamuvomera mkaziyo ndipo adatenga chithunzi makolo awo onse limodzi kujambulitsa ndithu ngati mudzi wonse pamenepo kuti tamulandira mtsikana kuchimunanso adapita azimayi adakamulandira mnyamata kumeneko ndipo adajambulitsa chithunzi kusonyeza kusangalala kwawo kuti amulandira mtsikanayo aliyense ankankhulupirira kuti mtsikanayo ni munthu wabwino chifukwa ankaoneka bwino kwambiri. Ankaoneka modabwitsa, modzisamalira komanso waulemu, wopanda zambiri, waphee. Kodi munthu wamwamuna angafune mkazi woposera apa? Patapita nthawi, adalingalira kunena kuti abwere ndi malingaliro aukwati anthu awiriwa, ndipo zidathekadi. Anthuwatu malingaliro awo adakwaniritsidwa. Makolo adayamba kuwathandiza kunena kuti tsikuli lidzakhale losangalatsa kwambiri adayamba kukonza thobwa adayamba kuviika chimanga kuti adzavule mphale adaweta nkhuku pamenepo kukonzekera tsiku la ukwati kuti adzakhwasule koma tsikuli lidayandikira ndipo kutatsala tsiku limodzi kuti mawa ndi ukwati lindiwe adasowa kaye pafupifupi tsiku lonse osaoneka ayi mamuna wakeyu kumusaka kumuimbira foni osagwira adayesera kulowera uku ndi uku kumfufuza koma sadampeze adafunsa anzake ndipo anzake sadafotokoze kuti munthu wapita kuti izitu zidadabwitsa mudzi wonse ndi anthu ena adayamba kufotokozerana ndipo adayamba kumusaka komano zidavuta kunena kuti apita kuti chifukwa olo anzake sankadziwa kuti alowera kuti patatha pafupifupi tsiku mpamene amatulukira kuti mawa ndi ukwati akubwera atanyamula jumbo yake muli deresi velo la ukwati loti adzavale ndipo atamfunsa mamuna wake unali kuti ife takhala tikukusaka anayankha napita kwa telala kukabwezetsa deresi ndipo ndakabwezetsa kuti lindikwane bwino akuti nanga foni ati iyayi foni yanga inazima ati komatu tikayitana pena imayitana kuti iyayi foniyitu inali kuti kopanda network nde pena zimavuta anthu adamulandira nkumvetsetsa kuti mwina tsiku la ukwati popeza kuti limabwera nzotsinatsina mu mtimamu idampangitsa kuti aziganiza kwambiri ndipo apange zinthu zina payekha adavomereza makolo adasangalala onse pamodzi adaluluzira nkuvomereza kuti ana athuwa akumana ndipo akuyenera kupita ku banja akakhale limodzi popeza sadakhalitse nkudziwana kwawo kukafikira ku ukwati Anthuwatu adangokhulupirirana chifukwa cha ulemu umene amasonyezerana, chifukwa cha ubwino umene amachitirana, chifukwa cha mathandizo amene amapatsana, chifukwa cha kukhala kwabwino ndi makolo ndi mbiri imene adafotokozera nzakeyo imene imaoneka yabwino. Ukwatitu udatheka. Ndipo tsiku la ukwati kudali kuyimba makolo kukamperekeza mtsikana namwali wathuyu sadaonepo mamuna wampepala wampaketi uyutu tagula mu Shoprite ndipo kudali kuseka kusangalala uku akamperekeza mmadziwa kumudzi koma apa zodabwitsa zinali zisanadze ndipo zisanayambe anthuwatu ukwati utatha anapita malo ena ogonera alendo pafupi ndi nyanja ndipo adapeza malo kumeneko mu room ina analowa kulipira ndalama zawo nkugona mmenemo kuti apume kudikira mawa chifukwa lidali tsiku lalikulu limene adali naloli Komatu Lindiwe adali mtsikana wa phee opanda kuyankhula zambiri. Chimenechi chinkamsangalatsa kwambiri mnyamata. Ndipo atalowa mu room-mo, patatha kanthawi, Lindiwe adakakhala pakona pabedi uku akumvetsa chisoni maonekedwe ake. Komatu Mwayi adafunsa kuti iwe Lindiwe ukuoneka omvetsa chisoni chonchi chifukwa chani? Ndipo adayankha Lindiwe "I- i- ine ine ine ine si- si- sindidziwa mamuna ndi ndu- nduchita mantha nduchita mantha ndifuna ndzipita kwa mama ndipotu mwayi pomva izi mumtima mwake ankangoti eya apa nde ndatola joka chifukwatu mkaziyu nde kuti ndamugula ndekha mu shoprite koma sankadziwa kuti chomutsata nchani ali pokambirana adadabwa kuti foni yawala pa bedi ndipo meseji idawunikira pamenepo lindiwe ndi mwayi onse sadayikireko nzeru ku foni adangoyisiya foni kuti ikhale choncho koma posakhalitsa foni idayakanso meseji ina idabwera foniyitu idali ya lindiwe ndipo mameseji amatsagana kenaka lindiwe adadziwa kuti foniyi itha kumpatsa bize malingana ntsikuli ndipo adayibisa pang'ono paseli pa bibidima nkupitirira kucheza ndi mwamuna wake ndipotu mmene mwayi ankamfunsa lindiwe kumuwuza kuti tatipatseni ufulu wathu poti nthawi yakwana ndipo lindiwe ankanena mungondipatsapo mpata pang'ono Popeza kuti ndakali ndi mantha ndipo sindili wokonzeka, mungondipatsako kanthawi pang'ono. Ndipotu mwayi sankavuta ankati ayi chabwino mukakhala kuti mwakonzeka mutiuza kuti ife tiyamike chautayo. Komatu nthawi idakwana yonena kuti anthuwa apatsane moni ndipo adapatsana moni. Chodabwitsa nchonena kuti mwayi adafunsa kuti kodi chochitika nchani? chifukwa kumene ndalowerako ine kumaoneka ngati ndapita ku holo mulumulu wochipinda zikukhala bwanji ndipo lindiwe adafotokoza kuti a ah, mwina poyendepeza kuti ineyo sindiudziwa chilichonse koma ine ndikuona ngati kunena kuti ufotokoze bwino chifukwa sindiudziwa ngati ntchitoyo mwagwiradi kapena iyayi awa adali macheza osamvetsetseka Ndipo Lindiwe mwa ulemu wake adaganiza zoti akasambe kaye, ndipo ali kosamba kumeneko meseji pa foni yake ija idabweranso, ndipo idalemba kumeneko goodbye baby muyende bwino moyo wa kubanja inutu mumakhala mukutisangalatsa ndipo dzulo lidali tsiku labwino kwambiri kutitsanzika sindimadziwa kuti ubweradi ayi ine ndimakukondadi ndipo tidali nthawi yabwino dzulo lija ukamapitiriza kubanjako usandiyiwale ayi ndine wako ndithu tidzakhala tonse mpaka kalekale kamamuna kakoko kakadzazindikira kunena kuti iweyo ndiwe wanga weniweni sikadzachedwapo kukusiya ndipo mwayi ataona izi thupi lake lidagwa tsembwe lidayima chifukwa sankayembezera kuti angaone izi mfoni tsiku ngati limeneli zidapangitsa kuti atenge foni nkutsegula macheza ena adaona zithunzi zojambula kumenekoko pa foni ma screenshot zimene zimasonyeza kuti a iweyo lindiwe ndiwe wekha ndipo ndiwe munthu odziwa ntchito yako koma udalakwitsa uchotsa mwana uja chifukwa ine ndinkafuna unena kuti tisunge ukadangonena kuti ngwa mamuna wakoyo kenako mamuna wakoyo akadavomera patapita nthawi koma iwe wachotsa kuti ukambirenso pamenepa wandilakwira komabe ine ndimakukonda ndipo ndili kuno ku south africa ndikabwerako ndikufuna kuti tidzapitirize macheza athu a iwe ndi ine odziwana awiri basi adawerenga nkhani yayitali yonseyi ndipo akubwera kuchoka ku bafa uku ali mchosambira chopukutira adaona mamuna wake ali mfoni koma atadabwa modabwitsa kwambiri ndipo adanena kuti ee bebi musagwire foni imeneyo koma uku adali kuti mwayi akunjenjemera kale zimene waona mtima wake udasweka maso ake adatuluka panja ndipo adafufuma podabwa kuti chachitika nchani chifukwa amaona ngati ali kumaloto mutu wake sudagwire bwino adaganiza zonena kuti athawe kapena amumenye mkazi olo amuthamangitse koma adaganiza kuti afuna kaye mpweya ndipo apite panja uku kudalitu mkazi kupepesa bebi ima kaye ndikufotokozere chimene chinachitika ima ndikufotokozere usazikhulupirire zimenezi ima ndikufotokozere koma mwayi adatuluka kaye panja nkuyamba kuthawa ukuto adakafika mfupi ndi madzi nkumathawa mmenemo anthu amayang'ana koma chifukwa choti kudali madzulo adapitiriza kuthamanga ndipo mkazi adali kumthamangitsa mamuna wake kuti mwina atha kumuthawa uku akufotokoza bebi tayima kaye ndikufotokozere chimene chinachitika iwe tayima ndikufotokozere ine ndimakukonda usakhulupirire za mafoni zimene zija nzonama zimene zija tayima ndikuuze chilungamo chenicheni iwe tayima ndikuuze chilungamo chenicheni ndipo kudapezeka kuti chimwemwe chifukwa choti adatopa adayima kaye ndipo kudapezeka kuti mwayi chifukwa choti adatopa adagwada kaye pafupi ndi madzi adabwera pomwepo lindiwe nkudzanena kuti mamuna anga ndikufuna ndikufotokozere zimene zija zimachitika i- tisanakwatirane ndidakunamiza inde kunena kuti ineyo ndi- ndi- ndine ndine namwali wosadziwa mamuna ndimamdziwa ndipo pepa kuti sindimakufotokozera zimenezi koma usakhulupirire za mimba zija usakhulupirire zonena kuti dzulo ine ndapita kukumana ndi mamuna usakhulupirire kuti ndili ndi amuna angapo ine angati zibwezi zimene zija nzonama nzonama nditi nzonama mamuna wanga ndiwe ndimakukonda chi- nchifukwa chake ndimafuna ndikwatiwe ndi iwe basi ndipotu ogwira ntchito kumalo ogonerawa adatenga anthu awiriwa kuti akhale nawo pansi ndipo ena adafunsa chimene chidachitika amafotokoza amafotokoza amafotokoza panga like komanso subscribe podikira part 2